Ladies and gentlemen, chilungamo chiyende ngati madzi, ndabweranso kuti chilungamo chiyende ngati madzi, mukudziwa bwino lomwe inuyo kuti timabwera pano kufotokoza chilungamo chokha chokha kuti chiyende ngati madzi ndiye lelonso iyayi chilungamonso chiyende ngati madzi. Iyayi tiyankhulane makamaka ndi inu azibambo, aah azibambo ambiri mmapezeka kuti eeh mmanjoya ndithu zibwezi pamene pachapo komano mukapereka mimba mmapezeka kuti mukukana ndithu kunena kuti iyayi mimba imeneyi siyanu chonsecho mukudziwa kuti mimbayo ndiyanu. Tiyeni tiganizeni bwino bwino. Mukapereka mimba ija mwakana kuti mimba ija si yanu chonsecho pansi pa mtima mukudziwa. Mmamva bwanji mthupimo? Mumaganiza bwanji kumaona kuti mwina mwana uja akuvutika mwina alibe magazi akusowa munthu okampatsa magazi. Inuyo mukudziwa kunena kuti mwina magazi anu akhoza kufanana kwambiri ndi mwana uja kupezeka kuti inuyo mukukana osakapereka magazi. Mwana uja mwina mwatsoka ilo ndikumwalira. Mumamva bwanji inuyo kumamva kuti mwana uja akusowa chakudya. akukanika kuti mwina apeze kachakudya kenakake pamene inuyo mukunjoya kwa ah, mwina kaya muli ndi mkazi wina kaya muli ndi chibwezi china inuyo mukunjoya mumamva bwanji zimene zija mwina mwatsoka ilo mwana uja ndikutisiya mumamva bwanji mukaona kunena kuti mwana akusowa zovala anthu kumalozerana kuti mwana ali wakuti wakuti ujatu ndi ameneyo inuyo mwina ndinu bwana mwina ndinu mp mwina ndinu minister mwina ndinu wamkulu pa ntchito ina yakenso olo mutakhala kuti sinu wamkulu pa ntchito ina komano muli ndi mwayi opeza ndalama zina zakenso mumamva bwanji kumalozerana kunena kuti mwana ameneyo ndi wakuti wakuti ndikuuzeni chinthu chimodzi chimene inuyo mmayiwala ndi chonena kuti mwana amene mimba imene mwapereka kumeneko mwana amene wabadwa ameneyu uja is very very close than even akazi anu amene muli nawo than even mayi ake a mwana amene mmagonana nawo ameneyu ndi amene amakhala kuti ndi magazi anu enieni. Chifukwa chake mukamenya DNA imakapezeka ikubweretsa 99.99999.99% kuti mwana ameneyu ndi wanu ndithu, palibenso kusiyana ma- magazi anu amenewo. Pamene kuti mupange DNA inuyo ndi akazi anu zichitokhala kuti parallel kusiyiraniranatu, mupange DNA ndi anthu zisiyiraniranatu, komano ameneyu ndi mwana wanu and Chinthu china, mwana ameneyu ndionena kuti zinthu zitati zayenda bwino mtsogolomo kuti mwina waphunzira bwino kaya osakhalanso mwina osaphunzira komano kuti wakula bwino mwana ameneyu kuti zinthu zakuvutani magazi anu akusowa mwana ameneyu ndi amene angadzapereke mwina magazi kwa inu chifukwa choti magazi anu ndi mwanayu ofanana ndendende zilibe ntchito kuti mwanayu ndi wamkazi kapena ndi wamuna kapena ndani iyayi zimenezi ndithu ndizofunikira kuziona bwinobwino azibambo tiyambepo kuvomereza mwina Kanani kunena kuti simufuna mumkwatire mkaziyo komano muwonetsetse ndithu kunena kuti iyayi aah mwanayu mukumuthandiza mukumpangitsa ndithu zonena kuti zinthuzo zichitike zimuthandize moyo wake wa tsiku ndi tsiku ndeno iyayi chilungamo chiyende ngati madzi muganizire bwinobwino muwone bwinobwino azibambo amene mmakana ana amene mukudziwa pansi pa mtima kuti munagonana makamaka ndi munthuyo ndithu bwinobwino mmanamizira iyayi anandipanga chakuti anandipanga iyayi ndeno tiye tiganizeni bwinobwino azibambo ngazwa chilungamo chiyende ngati madzi thank you for watching thank you